madzulo abwino kwa nonse apa tingopereka ka quick update ka sharp sharp ndithudi kudzana ndi a Peter Mutharika ndi mudzikhala mukuona pa screen panopo makanema amene akuoneka pamenepo kuona kuti no Peter Mutharika tsopano wafika mu mzinda wa lilongwe ndetu as usual walandiridwa ndi anthu mu msewu mbalimbali Atangolowa mu Lilongwe anthu akhala akumuweva mwinanso mudziona mma video mo mpakanatu kupezekatu akafika kumene no adzikakhala. Tikukamba zonena kuti adzikakhala kukhala ngati kuti samakhalako bwanji? Eya pamenepotu nchifukwa chimene chatipangitsa kuti tibweretse update imeneyi chifukwa chonena kuti no tsopano iyeyutu zatsimikizika kuti no akusuntha kuchoka ku Mtunthama state house kuja tsopano akukalowa ku Kamuzu Palace. Walowa ku Kamuzu Palace kwenikweni kuja kumene a mcp anadzapangako zawozawo kuja akuti amaliza ntchito yonse kukonza konzako bwinobwino kukilina china chilichonse nde kuti no basi kuyika tima air freshener Kuti no iyayi ka environment kakakhale kabwino chilichonse mmalo mwake tsopano. Big man wa ndi zonena kuti to basi ayamba kukhala ku kamuzu palace I think that's a good one there zinthu zabwino kwambiri kuti no nyumba imeneja ndi yaikulu ndi imene no kumafunikira kudzikhala president nde kumene amakhala kuja siimagwirabe yayi. Eh, kuti nyumba yaikulu ilipo koma nde bwanji akukhala no nyumba yonoti ndi state house inde koma ndi yang'ono bwanji osakakhala ku nyumba yaikulu tsopano amene akonza chonchimu zimakhalabe zolemerera komanso zopatsa ulemu komati nkhani imeneyi mwayitenga kuti Cathy Maulidi mwamukumbukira mzimayi amene mm, mtolankhani waluso kwambiri ndipo adadalitsidwa mzimayi uja iyeyotu paja ndi amene amayankhuliratu kutakoto a Peter Mutharikatu ku state house amagwira ntchito kumeneko ndi a Peter Mutharika ndi amene watsimikiza zimenezi kuti no ndi zoona pakanali panopa a Peter Mutharika ndi zotitu apita ku state house ya Kamuzu Palace kumeneko ndi kumene no adzikagona mwinanso mukuona kulandiridwa ndi kunalitu azimayi kuvina pamenepo eya chinagangatanso mwina mwaona ma video ena anali kumeneko kukhala ngatibe akamulandire eti kuti tsopano mwafika iyayi ifetu ndoti takulandirani makamaka kukulandiraninso mwapaderadera kunoko ku state house ya Kamuzu Palace, this is your home, nyumba yanu ndi imeneyi nde mukhale otakasuka mukhale omasuka ndithudi. Iyayi, ulendo takamba kale mwinanso maulendo angapo kunena kuti paja atachoka ku South Africa, kuchoka South Africa anadzafikano pa Chileka International Airport, kuchoka pa Chileka paja anapezeka kuti wapita kuchani, ku Sanjika Palace nyumba ya boma ku Blantyre kumeneko wakhalako I think ka 2 if not 3 days wamalizano kumene kuja kukhala ngati kuti ayi ndapumulako ndikhozanso kuuyamba ndi mmeneno anyamukano kumafika mu Lilongwe kutino azapitilize ntchito back to business panopa chimene tikuyenera kuyembekezera ndi chimenechocho kunotino munthu wamkulu akhala ndekutito akugwirano ntchito Kutipula osati masewera kuonetsa zoti dzikoli akulipanganso rearrange kuti libwerere mmalo mwake mukudziwa kale zotino dziko lathuli linafika pena pake nde pamene lilipa sizoti lachita kukonzeka koma likufunikirabe ntchito ntchito ntchito ntchito ntchito. Kungokupatsaninso update yonena kutino malinga ndi Cathy Maulidi watsimikizanso nkhani zimenezi kunena kuti akutitu nduna zonse za boma zapereka malipoti kwa a Peter Mutharika kutanthauza zonena kutino ali ndi zimalipoti zoti awerenge zochuluka kwambiri patebulo pake Nchifukwa chake tikukamba zonena kuti back to work kubwererano ku ntchito kuli zimalipoti zochuluka kwambiri unduna wina uliwonse enanso kumadabwa kuti ala malipoti amenewa nde ziti zitinso zimenezi pajatu tikakumbukira bwinobwino Peter Mutharika anakamba zonena kuti nduna ina iliyonse ndikufuna idzipereka malipoti ammene ikugwirira ntchito yagwira bwanji ntchito yake

cholinga chonena kutino azitha kumapanga track progress ija kunena kuti kodino mmaundunamo zikuthekamo mmenemo kapena sizikutheka nchifukwa chakeno mukumaona nduna zija zumakhalatu zili pakali pakali kuthamanga thamanga kuonetsetsa zonena kuti mwina mwake lipoti lija likamapita lidzipita ndi zinthu zogwirika ndi zokhazo zomwe zingathandizire kunena kutino mmaunduna muja muzioneka kutino zikuthekamo mmene muja. Chifukwa ndiye kutino kaya ndunayo ndi yaulesi kaya ndiotani izikakamizidwa kuti igwire ntchito. Lipoti lijali ndi limeneno lipangitse kuti ndunayo ipitirire kukhala pa undunapo kapena ichotsedwepo pabwere munthu wina. Ndiye paja anachita kukamba kale zonoti inetu sindunyengereratu. Wasokoneza zinthu, ukupanga zofoyira ku unduna ndizingothothola kuikapo munthu wina. Palibenso zonena kuti ndinyengerera, ndilibe nthawi imeneyoyo. Eetu mmenemo ndi mmene anakambira kuti style yawo a Peter Mutharika ikhala imeneyo yosanyengerera munthu angofuna zionere kuti ma results zioneka kuti no zikutheka nde ndimafunsabe pano kuti zikutheka? Wezi wezi pang'ono pang'ono zikuoneka kuti no pang'ono pang'ono zinthu zikupanga stabilise. Sizingakhale kunoti zonse zathekeratu koma pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono mwina pomatha ano chaka tiyembekezera zoti mwina zachitako stabilize bolaniko kusiyana ndi mmenenso zilili panopa mwina muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ena aliwonse mu comment section koma mulemezanso maganizo anzathu akuti